bambo Mm. eh apa ndiye zativuta bwanjinso nanga mayi mwezi uno ndiye ndalama yavuta koopsa
si nkhani imeneyo mayi kwabwera flexible financial services mukutanthauzanji a flexible financial services ffs Ah, aphweketsa moyo kwambiri kwabwera ngongole zophweka kwambiri zoperekedwa mwachangu komanso zosapatsa busy mukunena zoona kuli instant loan ya ife yogwira ntchito mboma ndiye kulinso smart loan ya amene akugwira ntchito kampani zomwe sizaboma ayi oh ndiye pitanitu ku ofesi kwaoko mukapange apply ayitu sizovutansoyi kunyumba komwe kuno mayi ndangoyimba telefoni pa 0988 473 953 basi zatheka apa ndingodikira alert nthawi ina iliyonse kuchokera ku banki yanga Hey, zalowa a flexible financial services akupezeka m'Blantyre chinyumba cha Ginnery pa chakalekale pana universal industries flexible financial services ffs fast safe and easy loans

aa kalatatu imachoka kumudzi ku malawi obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku Nyasalandeko okondeka dodolido
achimwene muli bwanji koma nzathunu tsiku lalero ife abale anu kuno kwanu moyo ndithu Masiku akumapita basi amwene, kuthamanga basi. Zina zija zikamachitika moti ndikumakhala numadzifunsa mafunso kuti koma inu, awawa akudziwa koma kuti masiku akuthamanga? Akuthera kuchitseko? Munthune lero lino ndiye ndinali ndi nkhani zambirimbiri zoti ndikulakatulireni achimwene. Moti pano, Numachita kusowa kuti kodi ndiye kuyambako tiyambira pati. Koma mundilole ndisanayambepo kukamba nkhani ndikuuzeni za omwe aja a Flexible Financial Services, akatswiri pa nkhani za ngongole. Moyo wa masiku ano siwofunikanso munthu udzifinyika, kumabanika, mwendo uli m'madzi ayi ndithu. Ngongole kwa anthu amene akugwira ntchito zinaphweka kwambiri ndi a flexible financial services ngongole zomabweza mtima uli zii osati kuchita kutulutsa thukuta ngati zakatapira iyayi iyayi iyayi tinali mtawuni ya Kabulamu amwene monga mwa nthawi zonse mzanga uja mmwenye abudu ndi amene makamuona amwene akuti amapezeka ndi ali ngofa wabwino komanso sapuli wa mitundumitundu ndiye nkhani yake inali imeneyi Ndimafuna ndim'dzidzimutse namagetsi wangayu. Ndi kale ndinam'gulirako kanthu kena kake koti adzimva kukoma. Amandimvetsa Abudu. Ngakhale nditakhala kuti ndachepekedwa, samachita chipongwe ngati ena awa ayi. Ndiye, hai, zinatheka, moti ndinaipezanso Topu Giya imene namaga wangayu amakonda kwambiri. Ndinapezanso Georgette ya kafunyefunye imene ndinamugulira. Zovalatu zabwino za m'nthawi yathu. si zimene zikuvalidwa panozi achimwene panopa eh kumakhalatu kudzifunsa kuti kodi abale ndiye mwati zinthu zakezi zikuyenda bwanji maoneraonera atisautsa amwene anzathunu kumeneko tikudziwa muli nazo zovalanso zimene mmavala koma mmavala ku miyambo yosiyanasiyana tikudziwa kuti kumadansi kumakhala ndi zovala zake kumeneko tikudziwa nthawi yolandira nyengo ya dzuwa kumakhala zovala zogwirizana ndi miyambo ya kumeneko. Vuto lalikulu kwathu kuno limakhala loti zovalazo mukatopa nazo basi mukazilongedza m'mabelo n'kubwera nazo kuno simutiuza kuti kodi zovala zimenezi zikuyenera kuvalidwa nthawi yanji. Ndiyetu kuno chovala chomavala pobatiza ana kumeneko kuno chikabwera m'belo ndi chimene timatchenera popita kumsika. Timangodabwirano agalu akumawuwa kuti kodi iwowo akuwuwa chiyani? osadziwa kuti chovala chavalidwacho nawonso chikuwaopsa. Zovala za nthawi yozizira kumeneko, kuno timatchenera dzuwa lili phwee. Munthu kumafuna kukomoka ali mu jombojombo yoyenera kuvala nthawi yozizira kwambiri kumeneko. Kungoti mumatibweretsera zinthu zachilendo koma. Ndinu amene mukutiwonongera chilengedwe chathu. Kumeneko tinamva kuti amayi ambiri ngaulesi, nthawi alibe yomapanga zinthu zina ndi zina. Nchifukwa chake matewera kumeneko munasiyanso kupanga. Mukumangokulunga ana mpulasitiki. Ifenso tikumatengera zomwezo kuno. Matewera ulendo wa achina Nangiliya samalimbana nawonsoyi, akuti kulemba ntchito kuchapa. Iwo koma zachanguchangu basi, kukulunga ana mmapepala Chimene mudatilakwira simudatiuze kuti kodi kwanuko zikatero mukachotsa thewera la pepalalo ndiye mmatani nalo? Mmakataya kuti? Kunoko mwanjowa a Nangiliya ndiye akangoona thengo lina lililonse akumangotaya amwene chi! basi akuti akazionera komweko amenewa. Ndiye ndisaname zinthu zativuta kwambiri amwene. Paliponse pamakhala zinthu zooda mutu. Agalu akumakatolanso zinthu ngati zomwezo ukoo! basi uyo kupita nazo mmakomomu. ukhondo sukuyenda bwinoyi. Kolera chonchi sangatheyi. Mukanawaphunzitsa achina Nangiliya kuti kodi zimakhala bwanji kwanuko. Kuno ndi malodza enieni. Amazilongeza mu jumbo kenaka zikachuluka basi ndi usiku uyo amakaziponya mu mtsinje. Ndiye mitsinje yathu ikulira osati sewero. Moti ikanakhala kuti imayankhula ikanatiuza kuti ayi bodza. Ndinu anthu aumve onyansa kwabasi. Umve osautsa. Ulesi, achina Nangiliya, kufuna moyo wachanguchangu, moyo wamatewera omachita kutikita ayi ndithu. Zoti inu ndi ine ngakhale thewera la ku sitolo silidalilawe koma mayi ankakoza nzeru ndithu, chitenje chawo chimodzi chomwecho ndi chimene chimasanduka thewera, iwo kulolera kumayenda opanda chitenje. pepanitu nkhani imene ndimafuna ndikuwuzeni si imeneyi nkhani imeneyi kaya ndiye yabwera bwanji kaya koma nkhani imene ndimafuna ndikuwuzeni ndiyoti ngakhale ndinagula ropo giya jojeti yakafunyefunye nsalu yachita sapuli ndi ali ngofa koma nanga ngati zafika kunyumba ayitu sindinafike nazoyi zoti muganiza kuti mwina ndu obwantasa anapeza namagetsi wina ndipo zathera kumeneko ayi ndithu amwene ifeyo mwina mwake mmene timaonekeramu ndi chimidzimidzi chathuchi Hmm. atengatu amwene madolo a sembule kunali kachipwirikiti pang'ono nthawi imene timatuluka sitolo ya abudu ndi pamene timakumana ndi asembule othamangitsa ochita malonda m'mizinda basi lero anangokwatula kajumbo kangaka kuti iwenso ndiwe venda iwe kwa apita nako ndiye kunali kuthawa azimayi ana ali kumbuyo kalichero ka nthoki kali pamutu patadendekera ndiye kunali kuthamangitsa azimayi oganiziridwa kuswa lamulowo nkutheka mwana amene anali kumbuyoko iye monga mwana amakhala ndi mafunso ochuluka nchifukwa chani mayi wangawa akuthawa alakwa chani mayi wanga inde Nkhani yophwanya malamulo a m'mizinda ni nkhani imene sitikuyenela kumasekelela. Komabe pena pakenso, kaumunthu kamadzafunika amwene. Mmene timacitila ndi anthu ena ake ogulitsa malonda m'mizinda, zimakhala zomvetsa cisoni kwambili. Timacita kukhala ngati kuti mwina takumana ndi mbava yoopsa kwambili. Munthu wogulitsa zikhwiya zothibikila ni kanyezi, ni munthu amene akucita zimenezo cifukwa ca kuvutika. Nyengo yamvula ngati iyi, ali pansi pa kamtengo, kamwana kumsanaku kali nje! nje nje nje nje nkhani kumakhala yoti ndikanakhala ndekha ine mwina sibwezi ndikupanga bizinesi iyi bwezi ndili ku nyumba kuti zimene zibwerezo ndi zomwezo kaya sitidya kugona nayo njala sibwezi ndikudandaulayi komano anawa ndikatero ndiye adya chiyani ndiyetu nkhani yake kumakhala pikitipikiti kuthamangitsana ndi madolo asembulewo mtawuni mwatsoka zimapezeka kuti nsalu yoberekera mwana nkumasuka mwanayo amveke phwa pansi nkutheka pakugwa mwanayo kumafunsanso mafunso ndalakwa chani kodi ndalakwa chani kodi nabadwiranji nabadwiranji ine ku dziko ili ana anzanga nthawi ino akukutilidwa m'magombeza otenthera bwino atchale ochokera ku magombe a sofala ine nchifukwa chani ndikugwetsedwa pathala chonchi kodi ambuye ineyo basi inenso moyo wanga ukhala umenewu wamakolo angawa ndithu achimwene ifeyo kwantasa mukuona kwathu nkhani zimenezi zakuchita malonda m'mizindazi tikanakhala pansi bwinobwino anthu ena akathandizidwe zimachotsa ulemu sizimakhala bwinoyi ifeyo pa chikhalidwe chathu munthu wamayi amayenera alandire ulemu wapadera thupi la munthu wamayi ndi la ulemu wapadera ndithu koma makosana nthawi zina poonetsetsa kuti azimayiwo sakunyatsitsa mzinda ndiye kumakhala kuwagwiragwira mosowa ulemu muja kuwaduduluza tiyeni kuno mukakwere chigalimoto mudzipita kuchitokosi anthu osamva inu mzimayi kuyesera kudandaula ndipita chabwino koma nanga ndilongedze nkhungudzu zanga ndikugulitsazi ayi ndithu zosamveka achimwene kuchita kumuseza mzimayi azibambo asembule ayi sizomakhala bwino achimwene ayi ayi ayi ayi paja ndinathokoza kale kuti msewu wa machinjiri onyasa kwambiri uja ukonzedwa inde mwachaje satafuna komabe mapulani ongoyalula kathala kakaleko ndi kuyika kena asachokeyi chifukwa nde ndi zigamba zokhazokhatu talanso palibeyi ku manja mu mzinda wa blantyre ulendo uno kuwayikira kathala basi nawonso awone kusintha. Ku Chileka ndiye ee! Nkhani ndi yomwe ija. Blantyre ndi mzinda wakalekale. Alendo akamabwera, choyamba kuwona ndege zawo zikamatera amakhala Chileka. Tamuchunani bwinobwino madolo. Mbalachanda Bridge Hey! Ayi, tathamangani. Anthu apitatu ndi madzi. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amavuta ku Nyasalande sungamvetse